the dc mwana woopsa kwambiri amene sindiyang'ana nkhope sindiona kuti wakuti ndacheza naye zulo kapena talankhulana motani amene sindimayang'ana chipani ndipo ng'alulization ya lero amene amadziwa kunena kuti amapsa mtima msanga kuli bwino audio imeneyi musayimvere chifukwa nding'amba ku boma, nding'amba ku mcp komanso nding'amba opposition chifukwa ngati pali ziko lomvetsa chisoni limene lili ndi atsogoleri owoneka ophunzira koma ali makape okhaokha amene saganizira za anthu ndiye ndi ziko la Malawi ndipo zikanakhala kuti anthu ifeyo tisanabadwe m'mimba mwa amayi athu timadziwa kapena tinkadziwa kuti tidzabadwira ku Malawi ana ambiri sakanabadwa because zimene zikuchitika kuno ku Malawi Ndizomvetsa chisoni kwambiri timakhala ndi very good programs koma implementation sitimaiziwa. Ziko limene lili ndi atsogoleri amene amafuna kuoneka ngati akugwira ntchito koma akubisala kuchigoba, ziko limene silidziwa kulemekeza ufulu wa anthu, ziko limene silidziwa kusiyanisa andale ake sadziwa kusiyanisa pakati pa ntchito za boma ndi ntchito za chipani. So the thing is, truth comes slowly. but it eventually shows up whether you hide it or not but truth comes slowly zaziwika tsopano kunena kuti a vitumbiko mumba chimene amayendera m'makampani ndi nkhani ya political stunt zaziwika chifukwa pali kilipi ina imene yakuwauza anthu kuti boma ndi lomweli kwacha yet munthuyo ndi minisitala akugwira ntchito za boma and ine ndikanakondwa kwambiri kuti a vitumbiko mumba amene munayamba pulogalamu yabwino kwambiri yomuteteza munthu wa kumudzi, munthu osauka amene akuzunzidwa ndi makampani osiyanasiyana muno mmalawi. Program yokongola kwambiri imene ija simunayenere kuyilowetsa ndale. Program imene ija munayenera kuyigwira pogwiritsa ntchito system. And choyambirira chenicheni a Vitumbiko Mumba ndikunenatu inu a Minister of Labour mukanayamba kaye mwachita fix office yanu. Kumene kujako kuli ma commissioner. kuli ma inspectors amene mukanakhala nawo kaye pansi kapena ndikupanga fact finding mission yofuna kudziwa kuti kodi before me anthuwa amagwira ntchito bwanji nanga ma stakeholders amagwira nawo ntchito bwanji than kungowuluka kuchokera ku Jamaica kowona bedi ya Bob Marley ndikungofikira kukaseka ma company and funso nkumafunsa kuti kodi what triggered the closure kapena pa tebulo panu panali report kale? imene ma predecessor wanu anayisiya kapena mwalandira ripoti kuchokera kwa ma commissioners chifukwa ndi zodabwisatu kuti kungothamanga mukudziwa kunena kuti makampani amene ajawo ngati cp feeds imene ijayo munthu a- anthu ake aja ndi ma investors ndipo akuchita contribute to the growth of this economy komanso alemba anthu ntchito a malawi ngakhale ndalama yawo ndi yochepa kwambiri zimenenso ine zinandisangalatsa kuti mutachita intervene tinadziwa kuti apapa minister akugwira ntchito but why not warning them because anzanu ena amapita ndikukawachita woni komanso wochita woniyotu si inu akanakhala ma commissioner kapena ma inspectors komanso osakhala kungokhala ma inspectors aku leba atu iyayi komanso mogwirana ntchito ndi other stakeholders ngati malawi bureau of standards because inuyo ntchito yanu as a minister ndiyoonesesa kunena kuti anthu akusatira malamulo komanso ma standards than just to go and close zikuoneka ngati mwina anthu akhoza kuchita interpret ntchito yabwino kwambiri yomuteteza mmalawi amene akulandira i- i- ndalama yosakwana even uh, minimum wage ndalama yochepa kwambiri komanso working conditions so pathetic pulogalamu yokongola and ineyo ndinali munthu mmodzi mothokoza kunena kuti now malawi ili ndi ma ministers amene inonso pano atuluka amene ali ready to serve malawians because ntchito yanu ya inuyo sikuopseza anthu just like mmene mwapangira zulo lija kukamukalipira mzimayi kumuchita harasi mzimayi kusala pang'ononso kutukwana chifukwa panali stupid stupid pamene paja pang'ono ng'ono ng'ono ng'ono ng'ono mukanatchula cha musalu as a minister ndikuona ngati mwathamanga kwambiri you needed first of all to fix your office muziwe kuti kodi a cp foods kapena ah, np ka nt plastics kodi anthu amenewawa nthawi yonseyi samasatira malamulo ndiye kuti kumeneku ma inspectors samapitako ma commissioners samapitako kodi anthu amenewa samalandira ma, ma warning ndiye kuti it means someone somewhere failed his job or her job ndiye kuti anthu aja ankangopita mmakampani amenewawa chifukwa ndi anthu obwera ndikumangolandira ndalama ku malawi ndi dziko lomvetsa chisoni kwambiri kumene ngati muzamve kuti kampani yasekedwa ndiye kuti wani anthuwo sanapereke ndalama ku chipani sanapereke ndalama ku- ku- kwa, kwa purezidenti kapena iyayi kwa ma ministers kapena iyayi munthu ameneyo ndi wokuda nzathu koma azungu ambiri kapena amwenye ambiri anthu obwera sawasekera makampani awo and inuyo mukanafasa ndi kuona kuti kodi kodi aliko ma, ma cp foods makampani ngati amenewa aliko angati m'malawi muno chifukwatu kuli makampani amene akudyetsa anthu poison akumwetsa anthu poison akudyetsa anthu zosadziwika bwino Koma makampaniwo mukawapeza kuti akuchita operate muno mmalawi. Mwachitsanzo makampani amene akupangisa mimowa akupanga mimowa imene anyamata athu akungofa, ma Lebanese, amene iwowonso samamwa mowawo, mowawo umapangidwa kuti uzipha anthu akunoko ku Malawi and government does not take heed of these concerns to go and close or to inspect anthu ngati amenewawa. Mwa amwenye mukupangika zinthu zoopsa koma inuyo you don't have time yofuna kugwirisa ntchito system yanu because we should make systems or we should create systems that will, will be there even if we leave ndiye ine ndimaona ngati mwathamanga kwambiri che vitumbiko mumba and zaoneka kunena kuti inuyo mmapangira zimene zijazo ncholinga kuti muwaopseze anthu aja mwina aziperekanso ndalama ku mcp malinga ndi kampeni ikubwerayi pajatu nthawi ina lazarus chakwera anamunenapo peter muthalika kunena kuti is, uh, is a prince of thieves prince of corruption ndiye panopa zinatembenukatu prince of corruption uja ndi Chakwera uja ndiye ana ake inuyo mukutengera zimene zijaso kuti nanunso mukhalenso anthu okuba anambala wani okuba akatangale chifukwa pologalamu ngati imene ijayo simukanayigwira ntchito ngati mwa personal chifukwa mmene mukupangira muja mukupanga ngati muli ndi personal issues ndi makampani amene ajawo and kodi what triggered you kunena kuti mukapite kumene kujako what criteria did you use Chifukwa-tu tikanena momuopa Mulungu, kuli ma kampani amene akupanga zonunkha kwambiri. Kodi kumene kujako kulibeko bukhu la alendo? M'bukhu la alendomu simunayang'anemo ndikuona kuti anabwerapo ndi ndani? Ine ndimakumbukiranso kuti malemu Sidiki Miya anazapitanso kumene kujako kukayendera. And ikanakhala kuti imene ijayo ulendo wanuwu ndi wachilungamo, mukanapita ku ma kampani mwina awiri owayamikira amene akupanga zabwino, mwina atatu amene asakupanga zabwino. kuti muzichita balance komanso kumene kujako a Malawi Bureau of Standards anali kuti? Nanga a Cama anali kuti? Ma inspectors anu anali kuti? Ma commissioners anu anali kuti? And why kutenga ma camera a police chonchija kumajambula mukukalipa? Mukanachitatu bwino kwambiri pulogalamu yokongola dziko la Malawi dziko la anthu lotembereredwa limene timakhala with very good programs on paper koma implementation imatikanika. chifukwa program ngati imene ijayo ndi program imene a Malawi ayithokoza kunena kuti no we have a minister now who is ticking because one of your duties is to make your ministry to work to make your ministry to tick kuzipanga chotheka kunena kuti kodi anthu akusatira malamulo kodi mukamanena za zimbuzi inuyo ngati a minister mwacheza ndi anzanu wa ku ministry of health chifukwansotu nawoko ku ministry of health kuti kulitu zimbuzi muzipatalamu zimene inuyo simungalowesemo phazi Nanga anzanu aku ministry of education mwaayendera ndikuwaomva kunena kuti kodi ku education ku anthu akukumana ndi zotani? Ana a sukulu akuphunzira malo otani, environment? Kulitu zimbuzi zokuti olo mwana wa sukulu akhoza kungopita ndikugweramo. Ana ena akuferamo m'menemomo. Kodi nanga m'ma prison mo anthu akugwiramo ntchito bwanji? Nanga akaidi akukhala moyo wotani? Ndi, maujenitu, ma counterparts anzanu? Tikunena panopa mupite ku Zomba Prison mukapeza kuti kwabwera akaidi ochokera ku Mikuyu amene aonda ngati chala cha kumiyendochi ndipo ena akumwalira. Zimenezozo zikuyenera kuti zikhale mu system. Kodi inuyo mukwanisa nokha kuti mukafike ku Chitipa muyendere ma shop kumeneko? Mukwanisa? Mukwanisa mukafike ku Nsanje? That is why we need system. Ku Malawi kunoko sindikudziwa kuti ifeyo dziko lathuli ndi ife anthu otembereredwa bwanji, chifukwa anthutu akhoza kunena kuti oo Vitumbiko ndiye kuti ali ndi personal interest, waona kuti anthu amapanga ndalama zambiri a CP Feeds awa, tiyeni ife tiitenge ndizipanga ndi anzanga olo ndi mwana wa president chifukwa ndi mzanga, tiyeni ife tiaopseze amenewawa athawe kuno ku Malawi tizipanga ifeyo. kapena iyayi mwinanso kapena mwangodana nawo anthu amene aja mwina amapereka ndalama ku opposition you never know mwina ndi anzawo a ujeni a utm anzawo a dpp anzawo a, a udf kapena aford ndiye inu zikukupwetekani so mwazitenga zinthu zija kukhala personal because the way you are doing because koma ndiye munakaka tu a minister mmakaka chonchija and why harassing eh, eh, eh, eh, you know uh, uh, uh, employee not employer Mzimayi ujatu ndi employee chabe. Mukanaitana abwana ache ndiye muziwa muziwa muziwalavulira chonchija kumaakalipira namumwe athamusira ujeni namumwa na malovu naa athamukira chochija. Ineyo ndadandaula kwambiri kunena kuti program imene timakupe timakuthokoza nayoni kuti mufike ngakhale olo ku ma estate ku Mulanje ku Thyolo muyende mma company mwa amwenyemo. Koditu ku Malawi kuno kukuchitika zinthu bwana kukuchitika zinthu ku Malawi kuno koma program ija mwailakwisa? kumakafika kumakanena kuti kwacha boma ndiliti ndilomweli abwana ah, koma ifeyo ndena kudandaulani kwambiri even olo munati mpite mma insurance company mukaone mmene anthu amene maagent ameneko amene amene amene amazuzikira ngati ku vanguard inalipo nthawi kuchokera tu- 2019 to 2022 anthu amadulidwa pay as you earn yeti malamulo sanena choncho kunena kuti munthu azidulidwa pay as you earn ayi munayenera anthu aja muziwadula ma commission koma anthu ajawo anadulidwa zi- ndalama zimene zijazo munayenera kupita kumakachita address ma issues ngati amenewo and even Va- vanguard yo inayenera kutenga kute- kutenga ndalama zawo za anthu aja zimene ana- analamula kuzera ku malamulo kunena kuti achosere commission ya munthu uja plus mm, minus pay as you earn imene anawadula ija awabwezere the balance koma that is not happening that's what we, we want inuyo muonesese kunena kuti kodi anthu akusatira malamulo anthu akusatira ma standards what is making kunena kuti ma standards anthu, anthu asamasatire and ma company amenewa sanabwere dzulotu abwera kalekale chinapangisa ndi chani kuti nthawi yonseyi anthu azikapanga zinthu zosasatira malamulo ndi chimodzimodzinso anthu awawa a opposition zipani ngati za dpp chipani ngati cha udf aford utm kuli zii palibe chimene akunena kunena kuti ifeyo tikakalowanso mboma tikapanga izi, izi, izi, tikapanga nkhani za economy kuti ibwerere, tikapanga izi, izi, izi. Koma zimene akulankhula mukamaamva, mukaamva a UTM, ayi ife tiyenda tokha. Power ati imeneyo. Mukaamva a UDF, ifenso tiyenda tokha. Mukaamva a DPP, ifenso tiyenda tokha. Mukaamva Aford, umva ayi ife tikhoza kukhala vice president. Zimene mukufuna ndi aliyense wa inu kuti akhale president. Sizingatheketu. Nthawi inoyo munayenera mukhale ndi ma sector kuyitanizana nonse a opposition, a udf, a aford, a dpp, a a utm mukanapanga conference yanu ndikukakumana kuchipinda chifukwa a Malawi zimene akufuna panopa akufuna someone, politicians who are going to bail them out, out of this mess. Kodi economy ya dziko ikhala bwanji? Umoyo wa a Malawi ukhala bwanji mukamanena kuti nkhani za fetereza tizaziyendesa mwakuti mwakuti not the way you are doing kunena kuti a ife nkhani za fetereza tizamugulisa 50,000 ndiye zasiyanapo chani? Zasiyanapo chani? Inu mukanapita a aford mukanakumana ndi a dpp, udf ndi anzanu onse nonse zipani zonse mukhale pamozi akuluakulu ifeyo titati tilowe m'boma ife muzatipase ma ministry awa mwina ife tizatenge ministry of agriculture, ministry of health iyayi ife tizatenga ku education kuti anthu akamaiona education ikulephereka aziziwa kuti amenewo ndi a aford. iya ifeyo a ujeni a, a udf titenga ku ministry of finance titenga e- economic planning kuti anthu akamakhala aziziwa kuti udf ndi imene iku- ikuchita champion economic planning ya dziko linolo malinga ndi nzeru za atupere a ifeyo a dpp muti- mudzatisiyira izi ndinso ndikumusankha munthu mmodzi kuti adzayimirire dziko monga mmene apangira ku botswana ndi ku south africa koma kunoko dziko lotembereredwa dziko laling'onong'ono aliyense akufuna upresident Peter Muthalika akufuna u president, Atupele akufuna u president, ujeni uyu nayenso Kabambe akuti ine sindilola iyayi ndiyenda ndekha. Amalawi akukudandaulani koopsa. Koma inu chimene mmaziwa ndiye mukumane pa maliro muzinamiza amalawi ngati mmacheza ngati mmakambirana nkhani za nzeru. Mukumane kwa John Chilembwe muzisekererana. Yet anthu awawa awononga ziko awawa gulu la a vitumbikozi ndandani onse a mcp aliwononga zikoli kuphatikiza prince of ujeni corruption yu aliwononga zikoli. Amalawi akudikira inuyo. koma inu chimene mukuziwa aliyense akufuna basi power kodi anthu amadya ndale akufuna anthu ujeni sogolo la ziko lino kodi fetereza tizamgula bwanji umoyo wa ana kusukulu uzakhala bwanji anthu akuvutika muzipatala muzakhala mankhwala bwanji malo mokuti mukhale pamozi mmene apangira ngati ku Zambia kumusankha munthu umozi koma aliyense akufuna akhale president winayo akakakambirana ni anzache mwina mkazi acheso akumamulesa kuti musazakumane nawo amenewowo Dziko lomvetsa chisoni kwambiri. Ndafuna ndikuuzeni kunena kuti a Malawi sadzakukhululukirani ndipo sadzakukhululukiraninso mukangopanga zachibwana zozikonda zofuna nokha inu a opposition malo mokuti mukhale pamodzi mmene mwasiliza ma convention-wa koma aliyense ayi akupanga zache zache ndiye ndifuna ndikuuzeni kuti mwasala ndi mezi 7 malo mokuti mukanaitanizana nonse a PP a udf a aford a ujeni a a a a dpp utm nonse pamodzi mukhale pansi mukambirane muliwombole dziko ili sindikudziwa kunena kuti kodi upresident umene mumafunawo ndimawafunsatu nthawi zonse ndi wandani mukumpangira ndani dziko lomvetsa chisoni dziko limene anthu m- akumizi akuvutika koopsa akulephera kudya koma ife tikukanganirana maudindo aliyense akhale president enanu zipani zanu mukuchita kudziwa kuti you cannot make it and that's a fact you cannot make it but kukakamira ayi ayi ineyo ineyo ndimaziwa za economy ayi ineyo ndine nkhalakale ife chipani chathu nchachikulu why can't you sit down and strategize for you to finish ujeni, mi- ujeni mimbulu iyi akambuku awawa to finish awawa awawa awa ng'onazi mmene mukupangiramu maboksi ovotera muja mukati mumakhala pena pache pa blank bwezi pano a malawi ambiri to atakangovota pa blank po chifukwa atsogoleri sakuoneka you are busy kukanganirana maudindo malo mokuti mukanganirane miyoyo ya amalawi bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village ta mabuka box 76 mulanje malawi southern africa okwiya akwiye osangalala asangalale ine am not here to please anyone but to please malawians